Wazifumu wa wazifumu mnyamata amene ali pa screen yu akuti timuthandize maganizo nkhani yake ili motere nyamatayu anali ndi banja labwino ndipo china chilichonse chinali bwino mkazi wake ankamuonesera chikondi ndipo anthuwa amakondana ndekuti munthawi imene amakhala tsiku lina mkazi wake anamfikira nyamatayu uziwa chani bae ndili ndi nkhani ndifuna ndikuuze koma nkhani imeneyi ndifuna ndikuuze mophatikizana ndi ankolo anga nde ndilole ndikayitane ankolo anga abwere tizakhale limozi kenako nzakuuza zosatira zake iyeyu anavomereza anati ok ungathe kupanga zimenezo koma hope si milandu anati aa si milandu adapita adakayitana ankolo ake ankolo ake aja atafika anakhala pansi kenako mtsikanayu adayamba kuulula uziwa chani bae ineyo ndakhala ndikupanga cheating kwa nthawi yayitali ndakhala ndikudyesa panja Nde zinthu zimenezi zakhala zikundipweteka mu mtima chifukwa chakuti iweyo sunakadyeko panja, umandikhulupilira ndipo china chilichonse umandipasa nde ndikamaona zimenezi ndimazimva ngati kuti ndine munthu olakwa kwambiri nde ndabwera pano kuzaulula machimo anga ndicholinga chakuti undikhululukire chonde ndikhululukire sinzayambiraso Ineyo ndimagonana ndi azimuna ena panja. Iyeyu atamva zimenezi anali odabwa pozindikira kuti mkazi wake amamuyenda njomba koma iyeyu samadziwa. Zotsatira zake iye uja adaganizaganiza, ankolo akenso a mkazi uja adathirapo ndemanga izi ndi izi. Zotsatira zake iyeyu adavomereza chifukwa cha ankolo ake a mkazi uja. kenako adayamba kukhala bwinobwino ngati banja ngati kalekale nde amakhala amakhala he ndekuti kudapezeka kuti mwezi watha mtsikana uja adatenga mimba atatenga mimba iyeyu adanena kuti mimbayi ndikufuna dna test zotsatira zake mtsikana uja adayamba kukana ah iwe ukamba za dna test bwanji ndekuti sumandikhulupirira kapena ukuganiza kuti ndidakali ngati kalekale Mnyamatayu adanena kuti, Aa, koma ndikungofuna kusimikiza kuti mwanayi ndi wanga. Zotsatira zake mtsikanayu adakana, akuti ndiye kuti sumandikhulupilira, sitingapange DNA test, ngati umandikhulupilira ndiye kuti sumandikhulupilira ndiye kuti sumandikonda, ndi zimene amakamba. Zotsatira zake iyeyu adanena kuti, Aa, nkhani si imeneyo koma ndikungofuna kusimikiza. Mtsikana uja adapita kwa ankolo ake kukafotokozera kuti mnyamata uja akufuna DNA test ya mimbayi. koma ineyo sindikufuna ankolo ake analinso odabwa a mtsikana ameneyi sakufuna dna test chifukwa chani ankolo ake aja adamuuza kuti pa nkhani iyi sindikusapota iwe ngati ukudziwa kuti sunakadyese kunja chonde mulole zimene afunazo zosatira zake mtsikanayu adagonja anati okay chabwino adatengana mtsikanayo ndi doloyo adakapanga dna test kudapezeka kuti mwana uja sadali wake Mimba ija sidali yake. Zotsatira zake mtsikanayu adayamba kupepesa, kumampepesa mnyamata uja, chonde be ndikhululukire, sindimadziwa kuti mamuna uja amene ndinkapanga naye chibwenzi adandipatsa mimba, chonde ndikhululukire, ngati ukufuna, mwanayo akabadwa ndingathe kukamusiya ku orphanage, ngati ukufuna, mwanayo akabadwa ndingathe kukamutaya kwina kwake, ngati ukufuna, ndi cholinga chakuti ineyo ndikhale ndi iweyo, koma chonde usandisiye. Ine ndakukondetsetsa ndi zimene amakamba. Ndiye iyeyu adamuuza mkazi uja, udziwa chiyani, iwe ndi ine banja latha chifukwa chakuti ndiwe mkazi osakhulupirika. Komabe zinthu zija zimatsalabe mu mtima, zimamudya. Akudzimva ngati kuti iyeyu walakwitsanso kwambiri chifukwa chakuti mkazi uja poyamba adamuuza chilungamo. Ndiye wabwera pano ndi cholinga chakuti timuthandize maganizo. Kodi azimfumu mutakhala inuyo mungatani? mutakhala mu nyengo imeneyi mkazi uja mungathe kumukhululukira kapena mungathe kungothetsa banjalo nde azimfumu nkhani ndi imeneyi mutakhala inu mungatani